ala ka labanko ɲuman d'an ma Amin. ala k'an ni diɲɛ farako ɲɛ Amin. ala kana limaniya dɛsɛ an na Amin, ya Rabbi. sunna ni farida ala k'a bɛɛ minɛ an bolo Amin. alijinɛ sigi ala k'a don an garijigɛ la Amin. jahanama n'a sɔrɔ sabu ala k'an n'an badenw kisi a ma Amin.
banbagatɔ minnu tilala an na n'u bɛ kaburu kɔnɔ dɔw bɛ morigow kɔnɔ ala k'an hakili t'u la Amin. an ka duwawu n'an ka sarakati ala k'a se silamɛ suw ma Amin. ala ka mɔnɛbɔ si d'an yɛrɛ ma Amin. ala k'an kisi diɲɛ bɔ fu sa fu ma Amin.
kafiriya ni nafigiya ni filankafoya ala m'an kisir'a ma Amin. bana dogolen bɛ min na bi kɛnɛ kan bana bɛ min na ala ka bɛɛ kɛnɛya Amin. ala ka lafiya fara kɛnɛyaw kan Amin. an sigilen ka mali samiya makɔnɔ 2012 samiya ala k'a kɛ an sago ye Amin. ala ka ji n'an ma an bɛ min kɔ Amin. min caya kojugu b'an tiɲɛ ala kan'a k'o ye Amin. min dɛsɛ kojugu b'an

Amina yarabi. Maloya min yangalen bɛ Mali kunna ɲina yarabi Ala k'a ɲɔni n'a ka se ye. Ami. Lebu min b'a fɛ ka na Mali lasɔrɔ ɲina Ala ka don an ni lebu ni cɛ. Ami. Jugu finman, jugu jɛman, jugu bilenman yarabi Ala k'a bɛɛ malo. Ami. Ala k'a bɛɛ jigi janfa dingɛ kɔnɔ. Ami. Fɛn fɛn y'anw janfa ka Muhamadu mantɔnw janfa Ala k'a bɛɛ jigi janfa dingɛ kɔnɔ. Ami. Ala k'a bɛɛ malo. Ami. Walahi fɛn fɛn ye Mali

hali dɔnkilidala sago ye mɔgɔw k'u tulomajɔ a la komi o fɔr'aw ɲɛna ka ban an tɛ segin o kan bilen mm. anw bɛ to k'an hakili to min na waajilikɛyɔrɔ la n'a bɛ to ka ɲina k'a hakili jigin mm-hmm. o dan ye sinmindenninw ye jama o jama mana sigi denmisɛnninw bɛ boli ka taa olu de b'a jaw mm-hmm. o fɔra i ye sulemani fɛ kuma daminɛ la k'u ɲina ka di u ɲinan ka di siga t'a la an bɛ to k'an bolo degu degu olu kan n'u bɛna ɲinan ka kuma mhm. nka n'o tɛ mɔgɔkɔrɔba wa e kɛlen kɔ ka tele faga k'i bɛ na wajulikɛyɔrɔ la mhm. e kɛlen kɔ k'i ka su sunɔgɔ kun fɔlɔ dabila k'i bɛ na wajulikɛyɔrɔ la mhm. ka baro dumanbaw dabila k'i bɛ na wajulikɛyɔrɔ la jogo jugu tolilen bilabali dɔ bɛ e la e b'a fɛ wajulikɛla ta kɔ ka k'a fura ye an t'e deli bilen k'i k'i e kan k'i makun i yɛrɛ ɔ an b'a dɔn a b'o kɛnɛ kan janko sabalibugu aa tiɲɛ la silamɛw quartier fila bɛ bamakɔ yan a bɛ dɔw ɲɛna ko ne bɛ yen de a bɛ dɔw kɔnɔ ko ne ka so bɛ yen de ɛɛ sa- saba don sabalibugu yan dawudabugu jikɔrɔnin para an bɛ fan bɛɛ dɛ an bɛ bamakɔ fan bɛɛ an bɛ mali fan bɛɛ siga t'a la nka
aw ka weleli caya kojugu fo k'a kɛ dɔw ɲɛna ko n ka so bɛ yan a y'a cɛsiri ni bɛ sabalibugukaw tɔn belebele min n'an b'o sababu kɛnɛ kan nin i m'a ye o siw bɛ aw fɛ yan a y'a cɛ siri silamɛya diinɛ ni mɔgɔ min y'a minɛ k'a k'i ta ye a bɛ k'i ta ye dɛ karisaw ka misiri o y'a sɔrɔ e bɛ seli misiri la de n'i bɛ damuguyɔrɔ fana la karisaw ka damuguyɔrɔ o de bɛ fɔ o tuma an k'an cɛ siri bamakɔ tɛ wa ko bɛɛ kɛ dugu ko bɛɛ kɛ dugu ɛɛ burusikɔnɔmɔgɔw ko ne ɲɛna u lagosi kuma tɛ dɛ n yɛrɛ ye burusikɔnɔmɔgɔ de ye koro b'a mɔyɔrɔ fari ta de n yɛrɛ ye burusi kɔnɔ mɔgɔ ye n ye buguninka ye ne ni ture ninnu bɛ bɔ fankelen ɛɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw ko ne ɲɛna ko bamakɔka hinɛ b'olu la dɛ ko bamakɔka n'a ka jiginɛ bɛ si so kelen kɔnɔ malo jiginɛ ni ɲɔ jiginɛ nkalon tɛ dɛ min mana sɛnkantini kelen sɔrɔ o b'o bila soɲɛ kɔnɔ la k'i da waranda kɔrɔ ko dɔ kana n'a ta walahi o y'an ta ye dugu mana jɛ dɔw yɛrɛ bɛ i da tigɛ mɔgɔw la tɔgɔ nɔgɔ la ka bɔ fɔlɔ moto fila ni saba mana i da minɛ ko lala ko denkundi de yan hmm. dugu nin bɛ tan dɔw bɛ bɔ fɔlɔ ka tunun denbaya la a tɛ segin so kɔnɔ fɔ ɔnzɛri hmm. kan'a ɲininka o bɛɛ la dɛ muso a tun taara i ni denw dahirimɛ ɲini hmm, siga t'o la a tun taara i ni denw dahirimɛ ɲini wa bɛɛ n'i ta sɔrɔ cogoya wa hali su dezɛri sanji hmm. a mana na a bɛ denbaya balola dɔ gosi su dezɛri sanji hmm. turazɛri sanji hmm. e k'i dalen k'i tulomajɔ bani i bɛ motow boli k'a mɛn muso ni den balo ɲinibagaw don siga t'a la
o kosɔn furumusow a ye cɛ dɔn sani a ka tila i la a pilasi dɔn sani a ka tila i la a jɔyɔrɔ dɔn sani a ka tila i la a jɔyɔrɔ dɔn a bonya sani i k'a ye suko ɲɛgɛn na don min a bɛ ka boli boli i ye dɛ fani banin de bɛ cɛw kan bamakɔ gudɔrɔn ninnu kan yan denbaya- denbaya balo ɲini nɔfɛ u senw bɛ ka kari akisidanw bɛ ka k'u la walahi silamɛw denbayatigi dɔ y'i to ne kɛrɛfɛla la yen hmm. salonnasini don a y'i to a ka so ka surun ne la yen ah. ɲamakɔrɔ ah. a bɛ taa sɛndika don otogari la u bɛ taa su filaw ni fɛnw kɛ pɛrimɛnan na hmm. o tuma ni tuuru bɔra i la i bɛ na so a taara su fila kɛ a tɛ na so a bɛ a ka pilasi na yen sɛndika don ah. a bɛ na don min na hmm. a ko muso ma ko muso ka to tobi han mm. ko to nege de b'ale la bi ko muso ka to tobi mm. an y'o dɔn cogo di ah. a su kunnala la muso de ye nin fɔ jaa a ye telefɔni ci k'a to otogari la mm. ko muso ka to tobi ale ka na to sɔrɔ so kɔnɔ yen k'ale bɛna jigin so bi ko to nege b'a la masa rahamani y'a ka niminɛmɛlɛkɛ ci cɛ ma ne ka tɔgɔfɛla jate la ye 22 heures waati la su 10 heures waati muso taara dalen de bolo sama sama su bolo ɛ karisa e ko ko to to bɛ so kɔnɔ koyi ɛ karisa ko ne ka to bila e ɲɛ e ma se ka taa to dun diɲɛ filɛ i janto cɛ nin na muso arijalu kawamuna ala nisa cɛw bɛ sɛgɛn bolo ala ko k'ale de ye cɛw bila musow sanfɛ hali aw ka mɛriw b'o de fɔ aw ye mɛri kɔnɔ yan hali ni miliyɔn bɛ muso bolo cɛ kana ɲɛ bɔ a fɛ dɛ fo n'a y'a i i dɛmɛ ala kama i ka dɔrɔmɛ fila kɛ i ka muso balo wa n'a y'aw sen da yɔrɔ o yɔrɔ la silamɛw denbaya balo ɲininaw malo ladonbagaw ɲɔ ladonbagaw an dabaa ma y'aw balobaga ye ala ma ɲina mɔgɔ si kɔ a ma ɲina mɔgɔ si kɔ o tuma cɛw bɛ balo ɲini na ɔ cɛ minnu ta mana kɛ sa k'o dulonnen bɛ muso la o ye balana ko de ye n'o tɛ cɛw u bɛ denbaya balo ɲini na u sɛgɛnnen don u bɛ ka nɛni u bɛ ka bugɔ u bɛ ka don kaso la hali su waati ni dɔw ta cɛ sigilen bɛ kuuru dɔ kɔnɔ sosow kɔrɔ sa e cɛ ni wulu de bɛ ka jɛ ka du kɔlɔsi patɔrɔn n'a muso dalen bɛ soɲɛ kɔnɔ la. i b'i janto cɛ na han a wale ɲuman dɔn n'a ye fɛn d'i ma don min na barika d'a ye n'a ma dɔ sɔrɔ don min na ni se b'i ye hmm. daga sigi i k'i seko kɛ ala n'o barika don i denw na ni dagasigifɛn t'i bolo dun hmm. tasuma dadon i ka ji kɛ daga kɔnɔ i k'o datugu k'o sigi guwakuru kan tɛmɛbagatɔw tɛna aw lebu dɔn kosɔn n'i bɛnn'o muso sugu ma waliju wolo tɛ bala i la ɛɛ abudulayi i ka kuma ɲumanba ninnu kɔfɛ n t'a fɛ ka walanda wɛrɛ ta su nin na jogo fɔ walandaw kan nka ladili don n'o tɛ likuli makami makali jamana réalité ani jamana actualité n b'a fɛ dɔrɔn k'an ka waati kɛ o de kan su nin na nka nin ye bilasirali ye furumusow ye fɔlɔ ɔ siga t'o la nka n b'a fɛ k'an ka miniti damanin kɛ jamana actualité ɔhɔ an bɛ cogo nin min na mali kɔnɔ ɲinan tiɲɛ Akbar. n'ala sɔnna n bɛ n ta fitinin fɔ la n'o tɛ jogo fɔ don bɛ yen o o bɛ yen jogo fɔ don na e tɛ ne ni mɔgɔ fila yɛrɛ wele ne ye- ne ye waajuli kɛ ka jama caman na abudulayi tiɲɛ jogo fɔ don bɛ yen ɔhɔ su nin na kunnadiya jama ni Mhm. parce que jamalasigi ka ɲi waati bɛɛ nka walayi mali waati nin ɲɔgɔn nasigi ka ɲi tiɲɛ a ɲɔgɔn bilasira ka ɲi tiɲɛ nka ɲɔgɔn bilasira a sababu bɛ musow la su na cogo min na n fɔlɔl'olu de ladili la tan kira wolo banna muso si tɛ kira da i kɔ la bilen baminata kɔfɛ kira wolo danna baminata la kira wolo danna badilayi la kira wolo danna fatumata fa la kira wolo danna jɛnɛbu fa la worokiyatu fa de ye kira laban ye

a mana yɔrɔba ko ladege yɔrɔ dennin na dɔrɔn a bɛ kɛ balawu ye fɛn bɛɛ bɛ kun bamakɔ de la mhm. ne m'a fɔ ko bɛɛ karamɔgɔ bɛ bamakɔ yan bɛɛ karamɔgɔ bi yan n'i ko k'i ye dulɔminna y'aw ka dugu la na bamakɔ yan dɔ b'i ta dulɔmin parantiya la parce que e ta ye buteli kelen sigi da la ye dɔw donnen don dulɔ barikon ji la bamakɔ yan k'u nun bɔ kɛnɛ ma o t'i karamɔgɔ ye
n'i ko k'i ye nson ye burusi kɔnɔ e ta ye baminɛ sagaminɛ misiminɛ wɛrɛw kɔnɔ dɔw bɛ ka banki ju tigɛ yan ka marifatigiw jɔlen to o t'i karamɔgɔ ye o ye karamɔgɔ ye wa n'i ko k'i ye sunkuruba ye burusi kɔnɔ hmm. i ta tɛ yan sunkurubaw ta bɔ dɛ parce que mugan mugan bɛ dɔ sɔrɔ e la ani siramuguni min ko kelen hmm. mɔgɔw bɛ yan siɲɛ kelen miliyɔn kelen. nka diɲɛ daamu lahara b'u bilen nka segukaw ko ten i b'i hakili to a la a voiture clé b'i bolo i yɛrɛ jago wari suta barangali bɛ yen dayiman i janto a la o la silamɛw saya caman bɛ yan barisa duguba de ye yan ye n'a famana i ka kare ma i yaala i b'a ye kare dɔ la n'i m'a ye kare kɔnɔ i jɔ gutɔrɔn pɛrɛnsipaliw la i komi sabalibugu gutɔrɔnba kelen ni mm. walayi ne ma da a la n'i ɲɛ b'i kun k'i bɛ se ɛri ni ɛri ma n'i ma suta mɔbili yɛlɛntɔ i b'a jigintɔ ye mm.
o de y'a to alihamudulilayi rabila alamina mm. ɛɛ ɲumanya yɛrɛ fana la ɛɛ bɛɛ karamɔgɔ bɛ bamakɔ yan parce que k'i ɲɛ to su la don o don i kan ka tuubi de i kan ka sabali de o la i k'a dɔn silamɛw ala kira sallallahu alayhi wa sallama ni na wolo ni kira wolo danna ale la nabi ɲuman wolo danna a la ɛ mɔgɔ ɲuman wolo bɛ muso ɲuman kelen kelenw bolo n bɛ muso ɲuman kelen ka kisa d'i ma muso nin ɛɛ sunna kɛnɛ y'u ta ye o sigi kun y'u ye sunna kalandenya sira
ala barika
ɛɛ muso nin a tun kɛra muso ɲuman ye nka a ma bɛn cɛ ɲuman ma a fila ɲuman bɛn man di o cɛ ɲuman ni muso ɲuman n'i y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ i jigi da waliju wolo kan yarabi ala m'an bɛɛ ɲana ala kana an ka ɲa da suko ɲɛgɛn kɔnɔla ma
a ɲuman fila bɛn man di cɛ juguba dɔ de bɛnna muso ɲumanba dɔ ma u bɛ furu la ɲɔgɔn fɛ muso nin de wolofa a denmuso muso nin wolofa a denmuso nege y'a minɛ a ko ko n bɛ taa bɔ n denmuso cɛla la a ɲɛnafin bɛ n na ka n ɲɛ jɔ a la a nana mm. ɔ an ka bamananw tun b'a kɛ fɔlɔ haramu tɛ dɛ diyagoya fɛnɛ tɛ dɛ nka olu tun b'a kɛ ko dɔ ɲɛsiranɲɛ kama mm. n ko bamananw u mana bɔ u ka du kɔnɔ k'u bɛ taa denmuso cɛla la fan na u bɛ sira jɛngɛ dɔɔnin mm. ka taa teriso dɔ la walima jigiso dɔ la ka n'a fɔ denmuso cɛla la ko buwa nalen don hmm. a tun ka gɛlɛn u ka taa jigin denmuso yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kan dɛ bɔn o bɛ minnu ka yɔrɔ la sa haramu tɛ koyi mɔgɔya mana diya ka s'o ma basa mɔgɔw fana bɛ mali nin kɔnɔ yan olu ka balima furu ka bon kojugu i man'i bila o sɛrikiliw tɔgɔ fɔ la a b'i komi i ye siya woloma kɛ n'o tɛ olu ka furu kɔnɔna walayi den musoman fa bɛ na jigin cɛman ka so kɔnɔ para barisa bɛnkɛdenw ni tɛnɛmusodenw de don o tuma kojugu tɛ nka an ka bamanan tun b'i den kɛrɛfɛ de du wɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a nana a denmuso ɲɛnafin kosɔn o tuma muso ɲuman nin fa nana ka bɔ u bara fa nan'i jigin jatigila dɔ la Ɔhɔn. ka ci bila ka taa fɔ ko ka taa fɔ a denmuso ye k'ale nana k'a n'a cɛ ɲɛnafin b'ale la Ɔhɔn. o ci taara fɔ denmuso ye so kɔnɔ Mm. o y'a sɔrɔ cɛ bɔlen don Tiɲɛ. muso tɛ cɛ natuma dɔn Ɔhɔn. muso ko ko aa ko buwa ka naliko fɔra waati min na nin ni kɔ ma kɛ tobili ma sisan Tiɲɛ. tobili tɛna mɔ ka bɛn buwa ɲɛna waati ma dɛ A tɛ bɛn. i jɔ n ka dɔ ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye sani cɛ ka na Ɔhɔn. sɛ caman bɛ cɛ ka so a ye cɛ ka dununkɔrɔba dɔ minɛ k'o faga a y'o di fagabaga ma k'o faga k'o baara k'o tobi k'o da kini kan ka taa di fa ma k'i burankɛ y'i nali ko mɛn ko ka na nin d'i ma ko san'a yɛrɛ ka se yan k'a sɔrɔ burankɛ yɛrɛ tɛ fa nali dɔn fɔlɔ burankɛ tɛ so kɔnɔ muso cɛ kɔni muso de ye nin ɲumanya kama fa nisɔndiyara ɛɛ kɔfɛ fa cɛ nana a ko ko ee ko ne fa nana dɛ n'o y'i burankɛ ye e dun tun ti na tobili kɛ waati la ne y'i ka dununkɔrɔ dɔ minɛ ne y'o faga n y'a kɛ dumuni na ka taa di buwa ma aa a ko ko fɔ k'i sa i tɛ dumuni i tɛ ne ka sɛ wɛrɛ minɛ k'a da dumuni kan min kɔ ka di i fa ma o de ye a gɛlɛyara fo k'i sa a ye muso minɛ k'a yɛrɛ d'o ma k'o sɛbɛ dasi kule gwan kojugu fo muso fa ye kulekan mɛn muso fa nana ɛɛ denmisɛnninw aw ye ne malo dɛ e ma dumuni di ne ma sisan dumuni di bolola ka taa di ne ma sisan wa n burankɛ aw ye mun sitana sɔrɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ ka na ɲɔgɔn dasi ne yɛrɛ bɔbali a ye n malo dɛ a ye n ka dumuni kunaya n da dɛ ko cɛ o ka kɛra i t'a mɛn sotigi la min kɛ ko nson ye n ka so ci cɛ ma se ka foyi fɔ cɛ y'i teliya kɔrɔ ka bɔ kɛnɛ ma

aw ka lakalanni nin bɛ ka mago ba ɲa Siga t'o la. ni wajulilaw dusu bɔra tuma dɔw Ah. wajulilaw kan bɛ ko wajuli tɛ ka mago ɲa wajuli ye pilasi min ta jamana nin kɔnɔ yan marifa t'a ta Tiɲɛ. walayi wajuli ye dilali kɛ Ɔn. Ɛ, ne ye n sara anw filanw na o la sa Tiɲɛ. minnu ye anw filanw ye Ah. n ye kuma dɔ ɲɛfɔ olu tulo kɔrɔ a kɛra kunu wulafɛ don Tiɲɛ. an tun b'a wulafɛ kalanyɔrɔ dɔ la Ah. anw filan cɛmanw ani anw filan musomanw ani anw ɲɛmɔgɔw anw kɔrɔmusobaw ani anw tɛnɛmusow ani anw baw minnu bɛ balo la n ye kuma dɔ sara u la kunu wula fɛ a kɛra ɲamakɔrɔ 30 mɛtiri fan fɛ n ko musow aw ka lakalanni aw ka kalanbulonnasigi mɔgɔ si t'a nafa dan dɔn fo lahara wa karamɔgɔw aw ka jija an dabaa ma kelen de b'o dɔn hali kalanden misɛnnintigiw y'an minnu ye n'an ka denmisɛnninw bɛ taa kalanyɔrɔ la n ko dimasi donw na an bɛ to kuma caman ni kule la tan an b'a fɔ wala an tɛ lafiya bi bi ye dimasi u tɛ taa kalanyɔrɔ la y'a dɔn olu kunɲɔgɔn kelen doni bɛ karamɔgɔ min kun baara b'o la dɛ baara bɛ kalanden karamɔgɔw bolo a y'a jija janko mɔgɔkɔrɔba kalannaw a dɔw bɛ yen n'o filila i b'i makun dɔɔnin fɔlɔ n'o tɛ n'i sinna k'o ka fili yira a la i y'a tɔ yɛrɛ bɛɛ nɔɔni o ye an y'a dɔn ye o b'a fɔ n'i ko ko alihamudulila ko arahamudulayi n'i ko arabili alamina ko biri biri baara baara n'i y'a ka n'i y'a ka fila fili fɔ a ye i y'a bɛɛ tiɲɛ siga t'o la i b'a to a dusu ka ma nɔ dɔɔnin ma i bɛ ɲini ka se o nka a fɔ nin cogo nin na baara b'aw bolo karamɔgɔw nka mɔgɔw t'aw dɔn f'u ka sigi aw kɔrɔ i ka nɛn nɛn man ɲi a hakili man ɲi k'i jija dɔɔni dɔɔni fo ka sigi k'o ka sabi jigin kɛnɛ kan a n'o ka kuranɛ jigin kɛnɛ an bɛ k'u ka kuranɛ jigin bɛɛ kɛ yan o. ne y'a fɔ o la n ko wajuli bɛ ka mako ɲa kalanbulonnasigi bɛ ka mako ɲa n ko barisa anw filan n ko n bɛna kumakɔrɔ dɔ sara aw la bamakɔ yan ne n ka mɔ kɛ bamakɔ yan bi mm. santiri vili kɔnɔ bamakɔ kuraw ni darawela o tɛ n kɛ ɲare ye o tɛ n kɛ ture ye n ko anw ka denmisɛnya waatiw la yan mm. tile tun tɛ bɔ ka bin n'i ma mariba yaasa dɔn muso naani duuru ye mariba yaasa bamakɔ dɔnbagakɔrɔw b'a dɔn mariba yaasa ka ɲina ala kɔ i mago ɲalen kɔ ko ne tun ye n da falen mariba yaasa la ni n den sera bolokoli ma n'a bolokora n na mariba yaasa dɔn n'a kɔɲɔ kɛra n na mariba yaasa dɔn mariba yaasa ma kɔnɔ da i la fatɔcɛ min bɛ tilegonajile fɔ n'i kɔ o nɔ tɛ i ye jimi fɔlɔ o jimi fɔlɔ i mariba yaasa dɔn muso ko fatɔcɛ min b'i kun da kogo la ko jɔn muso don o bɛ san kɛmɛ ko tiribinali la kiyama janko min y'a ka finikolon d'i ma i ka a ju lakolon dɔɔnin kɛ ayi marabayasa dɔn aw famana a ma denmisɛn caman bɛ eh, san tan ni duuru bɔ bi a ma marabayasa y'a ɲɛ la karamɔgɔw ka timinandiya wajulilaw ka timinandiya Ɔhɔn. a ka kalanbulon na sigi siga t'o la a y'a to fo denmisɛnnin sunkurun caman bɛ yen bi a tɛ marabayasa yɛrɛ de dɔn Ɔhɔn. fo n'a y'a ye tele la Tiɲɛ. a n'a baro o tun bɛ yen bɔn kalanbulon nana u ɲinɛna marabayasa kɔ Ah, Sil- eh, u tun bɛ salawalewale kɛ Tiɲɛ. sunkalo la tiɲɛ o y'a sɔrɔ sunkurun 20 ans bɛ salawalewale kɛ Siga t'o la. Fo ka t'i sin ɲɔngiri. I tun bɛ salawalewale kɛ. Ee Ala dɔnbaga kɔrɔw tulo bɛ n kan na. Siga t'o la. I tun bɛ salawalewale kɛ. Ko a tɔ tora sinmindenninw ma bi nin kɛ minnu tɛ san tan bɔ. Tiɲɛ. I m'a ye ni sunkalo jɔra bi sini bɛ olu bɛ wuli salawalewale la. Tiɲɛ don. N'o tɛ a kɛbagakɔrɔw tun b'a to sunkalo ka tɛmɛ tile mugan na de. Ɔnhɔn. u tun bɛ sɔrɔ ka salawalewale kɛ Tiɲɛ. wa n'u ɲɔ min tun sɔrɔla o salawalewale la dɛ Ɔhɔn. ni seli tun tɛmɛna Tiɲɛ. u tun bɛ don ɲini o tobili la n'u y'u ta dun ta dun Tiɲɛ. u bɛɛ bɛ lɔgɔma ɲɛ kelen kelen ta minnu ka surun kɔlenni na Ɔhɔn. minnu ka surun Jafarana kɔ la Ɔhɔn. minnu ka surun jeliba nin na Tiɲɛ. o duw lɔgɔma ɲɛ kelen kelen ta k'u bɛ t'o di ba faro ma k'o ye ba faro niyɔrɔ ye u bɛɛ bɛ t'u lɔgɔma fili ji la Ɔn. ka boli daminɛ sani so cɛ sa ko ni min y'i kɔfilɛ k'i bɛ sa Tiɲɛ. nin bɛɛ tɛmɛna yan Hmm. o bɛ jigin jɔn kɔnɔ bi Mɔgɔ si. a ka kalanbulonnasigi de y'a kɛ Ɔn. ni min b'a la a k'a jija ni min t'a la Tiɲɛ. a y'a wele k'a k'a madon a la a ka fisa n'a kɛlen ka taa aw ka jɛrɛnjugu sigi ka kamalenw tila ni ɲɔgɔn cɛ Malik. ye musow mana fɛrɛ bi ni Ala ɲɛsiranya musow tɛ Ɔn. u bɛ ɲɔgɔn ɲininka kamalenko de la Tiɲɛ. ko ne ko ko kamalen tɛ jɔn bolo de an k'o ta ɲɛɲini ko mɔgɔ t'i yɛrɛ to cɛ kelen bolo bi o k'i finikolon fara koyi siga t'o la k'a ɲɛ tɛ ne nugulen na ko ne cɛ nɔ t'o ye dɛ ɔhɔn ne cɛ tɛ foyi kɛ ne ye ne sukaro n ka seri la ne yɛrɛ Cɛ. pɛtɔrɔli n ka lanpan kɔnɔ ne yɛrɛ Mm. ne ka kuran fakitiri ne yɛrɛ Ah. ne ka fini ne yɛrɛ ne yɛrɛ ka samara ne yɛrɛ o kosɔn ne ye n jigi kɛ Sabalibugu Siyaka jan ye wala Yes.
O gɛlɛyara. Ɔ Siyaka jan den d'i kɔ la nin ye. Siga t'o la. I tɛ sirati tigɛ lahara f'i k'o den jigin. Mizani da la kɔni. Ka kamalenw tila a ni ɲɔgɔn cɛ. jahiliya de bɛ na n'a ye fo jahili b'i ka dɔn o kosɔn kalanbaliya n'a bɔnɛ fɔra yɔrɔ min na a ka jugu n'o bɛɛ hmm. jahili muso kalanbali a ma lamɛnni kɛ a tɛ kalanbulon kɔnɔ a ma wajuli kan mɛn n k'o bɛ jɛnɛya kɛ ko ale ye tɔɔrɔ k'ale cɛ ye tɔɔrɔ min d'ale kan k'ale mana jɛnɛya o jɛnɛya kɛ k'o bɛɛ jurumu bɛ cɛ kan na e ka funun bɔ dɔ sentigɛ la k'o nɛ bɔ dɔ kuncɛ ma i cɛ ye tɔɲɔli min kɛ a b'o jahanama kɛ lahara i ye jɛnɛya min kɛ o t'i ni cɛ jɛ ye a kana aw yɛrɛ nɛgɛn dɛ ko ni n ye manamana min kɛ ko cɛ de n puse ka n bila a la a bɔnɛ tɛ f'i kɔ o n'a ɲɔgɔnnaw de don ɛɛ n bɛna segin muso ɲuman de ma sa tuma min na ni cɛ y'a minɛ k'a gosi ko mun na a y'ale ka dununkɔrɔ minɛ ka t'o di ale yanni k'o tobi ka taa di a fa ma ka t'o se fila k'a dasi fa nalen ɲininkali kɛ maloya fɛ a y'i tunun fɔlɔ fa ko ko n denmuso n'i cɛ ma se ka kɛlɛ ɲɛfɔ e k'a ɲɛfɔ an min jo mana k'a la ne k'o dɔn ee a ko buwa tiɲɛ tɛ baden fɛn ye i denmuso ye ne de ye ne jo t'a la Tiɲɛ. a ka ɲumanya tɛ nkalon ye dɛ ne jo t'a la Ɔhɔn. buwa i burankɛ kɛkun ye ka ne bugɔ min ye Ɔhɔn. ko misi kɛlen bɛ ka wɛrɛ fa Mm. ko ne ma maga o si la Ɔhɔn. saga ni ba caman bɛ yen ne ma maga o si la ko ne y'a dabɔ ale tɔgɔ tiɲɛli kama Tiɲɛ. k'o de y'a to ne ye siyɛnin kelen minɛ k'o faga e Ɔhɔn. a tilala ka cɛ saniya tan ni cɛ tɛna segin ka n'a fɔ ko ayi k'a ma kɛ ten a tɛna i makun sa o tuma a ye kɛ muso ɲuman ye a ye ɲɛ aw kan ka ladege bamakɔ muso tɔw fɛ bi k'aw bɛ kalanbulon kɔnɔ k'aw ka sabi jiginna k'aw ka kuranɛ jiginna aw kun datugu cogo kama aw ka fini sɛbɛ don kama fini kumaba don kama fini jan don kama o ko tunkahul marati li arba'in ala kira ko ko muso yɛrɛ bɛ furu kun naani de kama kira kɛtɔ k'o naani fɔ a dɔnbagaw tulo bɛ n kan na kira taara diinɛtigi tali de fisaya n'a bɛɛ ye seli waati tɛ tɛmɛ muso min kan hali ni cɛ tɛ so i tɛ manamanafini y'a la o ta dɛ hali suko a b'a dilan nka n'i ye diinɛntan ta min tɛ siran ala ɲɛ a mago tɛ diinɛ la a bɛ ka a mago tɛ kalanbulon nin si la a tɛ maa dɔn muso ɲɔgɔnw na a o denmusonin fana mana juguya o tɛ bala mɔgɔ la pasi a ba ma ɲa felisite ba la ta i b'a si garan dakaru dugu fila midi fayida n y'a masɔrɔ n bɛ se n cɛ la tigi taa n ka so la n ta tiɲɛna n ma mara o kɔnpilɛ wolonwula b'a la a denmusonin fana bɛ fini o fini don sa mini jipu jipu surunin jipu kɔci bodi kolan molan ni regaride seri mɔn bini ma a denmuso ta bɛ to o de donni ma sɔn man'i pan sɔn den b'i pan o tɛ ŋunuma fiyewu diinɛtigi ta taribati yadaka cɛ min b'a dɔn ka tɛmɛ e kan o de y'a fɔ diinɛtigi ta Ɔn. hali i teriw don don so kɔnɔ i tɛna maloya i ka silamɛya nɔfɛ tiɲɛ diinɛtigi ta Ɔn. musomaninw garalen b'u baramɔgɔw bolo n'i ta dɔnna ni diinɛ ye bi mɔgɔ sɛbɛw bɛ taa fo siga t'o la ɛɛ tulonkɛ dɔ tun bɛ kɔdiwari ɔhɔn n famana yen ma dɔɔni n'o tɛ n taga yɔrɔ n ka ca n ka ca ka taa yen kosɛbɛ abijan ni buwake n taara ɲɛnajɛ dɔ kibaruya sɔrɔ yen k'a bɔra nizeriya ka na kɔdiwari mm. k'a tɔgɔ ko sinpan u ko ko sinpan ni min bɛ ɲɔgɔn ladege fɔlikɔrɔba min ni limama y'i sen d'a kan yan

n'i y'u kan mɛn ko wuu o y'a sɔrɔ dɔ y'a ka silipu kɔrɔla yira ɔ nka karamɔgɔw sen dar'o kan. mala ma dan ne kelen ma bi an fana bɛ ka kɛnɛ nin ni min ka kan n'an bɛ waati min na an n'o min an b'o min na ko n bɛ kuma nin ɲɛsin o la a filɛ waati si balani so fɔ man ɲi. waati si la a tɛ daga i ka balani so weele i ka bila la waati si a tɛ daga i kɔni y'a kɛ ka seli i ye k'an bɛ jamana min kɔnɔ k'i ɲininkabaga tɛ yan n'o tɛ a tɛ daga dɛ n'e bɛ ka alimami ka seli siri misirilataga sira janya a bolo i ye kare min minɛ don min na ko selila misirilatagala b'o minɛ ko kare min minɛlen a gɛlɛyara wa n'an y'an da k'an bɛ sunɔgɔ i ka dugutila fɛ bato tiɲɛna a dun n'a taara bɛn i ka finɛtiri kɔfɛ la ma kɔni o tuma a bɛ kojuguba la a man ɲi waati si la ka bolofaba haramu ka waati na n'o fɔ mun kama mali bɛ jɔrɔba de min na ɲinan an jɔrɔlen ɲinan dɛ siga t'o la e jama anw haminen bɛ ɲinan koyi an dama jaja an ni mɔgɔ mɔgɔ filɛ ka bɛn kɛnɛ kan nin ye gudɔrɔndaw la nin ye an kelen kelen sigi titi kɔnɔ hami tɛ bɔre moribu kɔnɔ ka taa kɛ ni wo dɔ datugura dɔ bɛ kun ni dɔ datugura dɔ bɛ kun siga t'o la batugu bɛ mankan kosɔn an bɛ jɔrɔ min kɔnɔ ɲinan ni ne y'an t'o cɛ la k'a mɛn ko dɔ bɛ ɲɛnajɛ organise waati min na ne dabali de bɛ ban i la o. Ja jɔrɔ t'e la hami t'e la k'aw fara dumuni na aw b'o falen wɛrɛ sɔrɔ maliyɛn. 68 o tun ye mali cidon dɔ ye. 22 marisi kasobonba da karila o don 91 26 marisi k'a tɔ nin bɛɛ kari a la o de tolen filɛ an kɔnɔ nin ye 22 marisi kɛtɔ filɛ nin ye ɲinan siga t'o la ka taa se 30 eh, avril 30 avril k'o dugu jɛ premier mai la arabajan tɛmɛnen ye mankan bɛ fan bɛɛ fɛ an kɔnɔ fililen don an jɔrɔlen don dugawukɛlaw bɛ dugawukɛ la karamɔgɔw tɛ ka sunɔgɔ su fɛ bilen mɔgɔkɔrɔba hakilimaw tɛ ka sunɔgɔ su fɛ bilen jeni sanumanw bɛ misiriw la ala deli la ni ala sɔnna ma dugawu nin bɛ ka mago ɲɛ dɛ dugawu nin bɛ ka mago ɲɛ dɛ wulu fatɔ minnu ɲɛlakina ka mali kin dimasi a wulu fatɔ dɔ bira bi i ko min ma ko saraka siyɛ saraka siyɛ ɲɛnayɔrɔ la o kɔni bira bi dɔ wɛrɛ yɛlɛ i ye ɲama b'a la han a y'o kɔlɔsi dɛ a ma ko ɲama bɛ sɛdenni na wa ɲama bɛ fɛn dɔw la wa ɲama bɛ maliyɛn na aw k'a to an k'an jogo ɲa bari walayi n'an y'an jogo ɲa n'an jɛra ka kule bɔ ala da la ko o ko la ala b'a jaabi tiɲɛ a camanba kɛra an ɲɛna kɛra ɔ jogo nin de bɛ mɔgɔ dɛmɛ ko ye hali an ka mɔgɔninfin kunda ɔhɔn ɛ anw kelen bɛ ka dugu fa misiri la o tiɲɛ musomaninw bɛ kɔnɔ ta ka tiɲɛ la ko o fana ye ala dimi yɔrɔ y'an kɔrɔ de maliyɛnw aw ka janto o yɔrɔnin na bani tiɲɛ silamɛdenw bɛ kɔnɔ ta ka tiɲɛ la fo ka kɔnɔ ta ka tiɲɛ kɛ ɲɔgɔn na dege ye dɔw ka du kɔnɔ ɔhɔn mamu jami ye denmisɛnnin bɛɛ la kɔrɔmusoba ye o ye kɔnɔ ta o y'o tiɲɛ o dɔgɔnin hawasurunin fana y'a ta k'a tiɲɛ wa minata jalanin fana sin bɔtɔ filɛ o fana bɛna dɔ ta k'a tiɲɛ kɔnɔta ka tiɲɛ hɛrɛ ye jamana kɔnɔ sɛbɛkɛla fana mana b'o tɔnin kɔ don min na a bɛ taa fɔ tuguni ko labilali sagajigi fila waa bi naani woro paɲɛ kelen a t'o tɔnin d'o tigiw ma ye ten wa sinbara dulonnen bɛ sentiri la ja a kɔnɔ bɛ tiɲɛko saba bɔ n'o ma kɛ ni min ka kɔnɔbara y'o kɛɲɛ don o mana wolo kabini funteni ma bani ka taa denyɛrɛnin fili wo kɔnɔ n'o ma kɛ k'a bila filafilamananin kɔnɔ ka taa fili fo wuluw b'a dɔw ɲimi n ko faama sunɔgɔbali ɲɛ b'an na a ka larusi sanfɛ a t'a to an k'an jogo ɲɛ mali ka k'an sago ye a t'a to an k'an jogo ɲa karamɔgɔw bɛ ka kasi dugutila fɛ ala kɔrɔ ala ɲɛ kɔrɔ an kɛlen kɔ ko karamɔgɔw ka dugawu tɛ jaabi dɛ an nɔgɔlen don siga t'a la den wolo ka fili tɛ hɛrɛ ye ni maa dɔ denfililaw taatɔ bɛ se k'i kɔfilɛ den na cogo min na ko i yɛrɛ jigi ka sigi o kɔfɛ a bɛ ka senninw seriseri a bɛ ka boloninw seriseri tile jalan bɛna yɛlɛ a kan ni samiya don jiwoyo bɛna taa n'a ye mɛnɛmɛnɛw bɛ k'a kin mɛnɛw bɛ k'a kin sunkalo tɛmɛnen dara sunkalo min kan journaux bɔra ni kuma ye don dɔ sɔgɔmada fɛ arajow k'o lakali o don ye gwalo dɔ ye don ni gwalo dɔ mɛn don ye mali la a kɛra zone industrielle la zone industrielle la korofina baaraɲini musomanin dɔ bɔra a ka jatigila la fajiri la k'a bɛna minɛnnɔgɔkow ni fɛnw na bulonda la fajiri kɛnɛ ci waati la dennin ɲɛ b'a la wulu camanba bɛ kɛlɛ la fɛn dɔ nɔfɛ fɔse dingɛ kɔnɔ dennin taara kabakurun kɛ ka wuluw jɛnsɛn ale b'a fɛ k'a lajɛ min don ka taa sɔrɔ ja denyɛrɛnin kuranin bilalen don filafilamananin kɔnɔ k'o bila yen wuluw tun bɛ kɛlɛ la o ɲimita de nɔfɛ nin da i tɛgɛ kɔnɔ i k'a lajɛ ni ala ko k'a bɛ nin juru sara o de bɛ falen foroba jɔrɔba nin na tan ani foroba hami kamalenkɔrɔ bugulidonnaw bɛ bannen na ka tagama i b'a ko muso m'u wolo dulɔ baari kelen filɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa aw minnu ɲɛ b'a la aw de y'a fɔ ko siniwaw ta ka ca anw yɛrɛ ta ka ca dulɔ bɛ diɲɛ kojugu bɛɛ wele o b'an fɛ yan balimaw bɛ ɲɔgɔn nabila la Bato la. i ye dɔgɔkɛ yɛrɛ tununnen o talen bɛ kɔrɔkɛ kutigɛ ta kama ne ko n ko kuma tɛna y'aw ka du kɔnɔ dɛ a bɛɛ kukurun a tɛ ye ɛ barisa a dama fana mana ban ɲɔgɔn kutigɛ la tuma min na ala bɛ kutigɛ da sa a denw ma o a den bɛɛ ku bɛ tigɛ kelen kelen kutigɛ du kana hali den lamɔ a kɔnɔ diɲɛ don o don bamakɔkaw kun dalen bɛ balimaya fara kɛlɛ dɔ la dɔw ka du kɔnɔ tuma bɛɛ adamadenw kan bɛ e ala nin n'a dɔgɔkɛ ta daminɛlen nin ye bi tuguni a bamusokɔrɔnin min filɛ balo la yɛrɛ ne tɛ yen o a ka du jateminɛ dɛ aw ba min filɛ balo la dɛ a bɛ ka ala deli saya la bi a ka t'i da cɛ kɛrɛfɛ e jɔn bɛ ala deli denw ka muru ta ɲɔgɔn kama wa kɔrɔ ni dɔgɔ b'u la bi bɛnbaliya du dabanani suturalen ka tɛmɛ a kan a gundo bɛɛ bɛ bɔ olu bɛ wuli koli bɛ min ma seliji ta bɛ min ma ka seliji ta walima k'i ko ka araka hakɛ dɔ di ala ma ka sɔrɔ safo juru t'i kan na ka sɔrɔ ka masaba nin wele an ka astafurula caya waati nin na an ka astafurula caya dɛ astafurulaha astafurulaha astafurulaha i mana ɲɛma tigɛ su ɛri min kɔnɔ sa seliji ta i ka nin n'i selila i ka nin kɛmɛ fɔ ka nin ba kelen ko asitagfirulaha n m'a fɔ saafurulayi dɛ dɔw bɛ ko saafurulayi arabu kan tɛ bɔbɔ kan tɛ siga t'o la saafurulayi ye mun ye walima dɔw kan bɛ sagafurulayi sagafurulayi sagafurulayi tɛ ko nka ka don kalan na minnu bɛ kalan na olu b'a dɔn ko sagafurulayi tɛ o o tuma an ka asitagfirulaha asitagfirulaha. asitafurula o b'a yira ala la dɛ ɛ ala yafa anw ma koyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina ala anw ka denfili denfiliw de ka jurumi filɛ anw kan nin ye anw ka ba bugɔ fa bugɔ de jurumi filɛ anw kan nin ye k'i muso to so kɔnɔ ka taa dɔwɛrɛ muso ɲini o de filɛ anw kan nin ye furumuso k'a to cɛ bolo ka taa tigi kura ɲini a yɛrɛ la tulonkɛ la o de jurumi filɛ anw kan nin ye faamaw ka tɔɲɔli de jurumi filɛ anw kan nin ye balimalabila jurumi de filɛ anw kan nin ye ee ala ne ma yafa anw ma anw ta na tiɲɛ koyi bi ala kana an ta tiɲɛ an ka nin yira ala la dugutila fɛ ala batolaw nin y'an ka dugutila baara dɔw ye sisan n'o tɛ jɔrɔ bɛ an na hami bɛ an na hali ni mali jɔrɔ tun danna baloko ma ɲinan an tun ye baara sɔrɔ n ko ɲɔ bɔrɔ sera waa wɔɔrɔ ma ka ban a ka ca n'o ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ la ɲɔbɔrɔ kelen waa wɔɔrɔ mɔgɔ fila ni saba ni duuru doni bɛ e kun an balobaga ye ala ye malo bɔrɔ kelen waa seegin o ye fantanw ka malo dunta ye dɛ n'o tɛ malo min ka di kosɛbɛ o bɔrɔ waa tan waa tan jɔjɔ ma se fɔlɔ foyi e ma kɛ jɔrɔ bɛ an na basa sanji jɔra jɔ cogo min na 2011 la samiya tɛmɛnen nin kɛ a jɔra jɔ cogo min na adamaden bɛɛ jigilatigɛra sanji wɛrɛ ma na min kɔ fɔlɔ a b'an kɔnɔ k'a tɔba bɛ kɔfɛ an bolo janen de tora fo ka na tilema bɔ an jigilatigɛlen y'an bolo lajigi k'an jigi da ala kan n ko muru ma don foro dɔw la eh, samiya tɛmɛni muru ma don ɲɔforo dɔw la a ma don malo foro dɔw la adamadenw de tora ten nka jɔn y'a f'e ɲɛna ko ji dɛsɛlen bɛ ala bolo o si tɛ adamaden dama ka ɲɔgɔn jigitigɛ nin ye n bɛ kuma surunya o tuma i k'a dɔn ɲinan samiya kura nata jɔrɔ bɛ an na o bɛna kɛ cogo di yarabi silamɛw duwawu minɛ ala k'o k'an ye ɛɛ maliyɛn ko dama dama de juru b'an na n tɛna kuma janya bilen n bɛn'o kɛ n ka kuma labanw ye fɛn dama dama juru bɛ an na maliyɛn bɛn y'a fɔlɔ fɔlɔ ye. siga t'o la. walayi an y'a dɔn ɲinan de ko an y'a dɔn kɔrɔlen ko bɛn ka di dɛ. bɛɛ k'a dɔn ko bɛn ka di ɲinan don. tenitigiw mana bɛn cew cew don min na. o ye dɔ bɔra an ka mali hamiba la yarabi ala m'u bɛnna. amiina. silamɛw mana bɛn misiri kɔnɔ n'u jɛra k'a fɔ ko ala. ala b'a ko labayika ya labayika ya abudi sali ma turid. n ka jɔn ne y'i laminɛ i sɔnfɛn bɛɛ bɛ n bolo an ka bɛn an ka ŋaniya ɲuman ta ni ɲɔgɔn ye nka n'a fɔra k'anw ka bɛnbaliya kelen nin de dɛsɛra ka kɛ mali kɔnɔ yan kuranɛ haya kelen nin ni n'i ma fɛn fɛn dɔn sabi an y'a tereke fo k'a faga wa atasimu bi habilillahi jamiyan wala tafarraqu min ta sera a kɔnɔ min ta ma se a kɔnɔ an bɛɛ bɛ ka nin k'an daminɛ juru ye ko ala ko k'an k'an dul'a ka nɛɛma juruba kelen na an dun bɛ bolokuru na misiri kɔnɔ i b'a dɔn min na ka masan kɔnɔ ee alimami min bɛ k'i laseli o dimi bɛ ɲini k'i faga siga t'o la o yɛrɛ man'a dɔn k'a jugu jɔlen b'a kɔfɛ kabila ni bada b'o sɔrɔ o don siga t'o la e yɛrɛ man'i kɛrɛ filɛ jaa n kɛlɛkɛɲɔgɔn jɔlen bɛ n kɛrɛfɛ a kɛra i kɔrɔkɛ a kɛra dɔwɛrɛ e b'i tufa begew ka t'i jɔ safa wɛrɛ la n ko misiri dɔw bɛ ka wele bamakɔ yan ko tɛlɛci misiri siɲɛta misiri ko n'i donna a kɔnɔ k'a sɔrɔ fiziki t'i la i tɔ sɔgɔlen bɛ bɔ siga t'o la karate bɔksu kosɔn denmisɛn ɲumanw ne ye aw fasa da o de la sa fo ka don burusi kɔnɔ aw minnu donna ka taa kɛlɛ tasuma k'an balan sarakabɔba ma siga t'o la a ye saraka bɔ dɛ Ɔhɔn. walayi ma dumuya pɔsi de palisita kuma t'o ye sun na Ɔhɔn. bamakɔ filɛ nin a ni yɔrɔ tɛ filan ye Tiɲɛ. yɔrɔ yɔrɔ ye bamakɔ ladege tiɲɛli la a yɔrɔ bɛ halaki ka bamakɔ balolen to Siga t'o la. Yee sarakati bɔla ŋanaw bɛ Bamakɔ yan. E, muso taafetigi bɛ ka misiri kunturu jɔ nin ye mɔgɔw ka seli a kɔnɔ. Mɔgɔ si t'a dɛmɛ ne seli don misiriw kɔnɔ yan muso taafetigi misiri jɔ nɔ. Siman na ka kɛ an diri ka kuran gosi a kɔnɔ a ma mɔgɔ si ɲininka a bɛ ba fan fila bɛɛ fɛ. Saraka bɛ ka bɔ yan dɛ. I ye saraka bɔ yan o mɔgɔw bɛ k'a bɔ i ma bɔ a filɛ muso cɛsatɔ lakolon tɛ yaala yan. siga t'o la ka ka taafe fila to anw ka silamɛmusow la yan tiɲɛ u bɛ kelen foni k'o siri cɛsatɔmuso la ɔhɔn. yatimɛden ma deli ka kasi ne ɲɛna bamakɔ yan n y'a f'i ɲɛna ko n ye n ka mɔɔ kɛ yan tiɲɛ yatimɛden ne ma deli k'a kasikan mɛn bamakɔ yan selidon na ko sogo tɛ n bolo ɔhɔn. bamakɔka bɛ yatimɛden sogo d'i ma selidon fo k'i kɔnɔ boli tiɲɛ yatimɛden jigi tugu yɔrɔ yan don muso cɛsatɔw jigi tugu yɔrɔ yan don hinɛ ni makari yɔrɔ bamakɔ don a kana to ka tila aw la dɛ o kosɔn n tɛ ka kuma janya han nka delilikɛlaw bɛ yen n ɲɔgɔn gerebuw labɔtɔ k'u lebu kuma tɛ ka n s'o ma dɛ komi aw yɛrɛ bɛ bamakɔ yan a bɛ sotaramadaw la delilikɛlaw kan bɛɛ bɔr'u da kɔnɔ yan sa fo kuma yɛrɛ minnu ma si dɔn ɛ n ko dɔ kumakan kɛra ɛɛ maka voyage min kɛ k'u y'a yɔrɔ de lamɛn sa ko dannaya voyage i mana jigin pilasi kɔrɔ la i bɛ se agence min ma i numan na kɛ awɔ n t'u tɔgɔ jugu nɔfɛ dɛ dɔ de kumana ne ɲɛna ye delilikɛlaw la don dɔ u ka misiri kɔnɔ n tɛ n t'u yɛrɛ tɔgɔ jugu nɔfɛ dɛ u ka misiri kɔnɔ o yɛrɛ dɛsɛ kojugu kuma bɛɛ la sa kamalen dɔ tun don o ta taara kɛ min ye ko jama k'a kɛ ala kama k'ale dɛmɛ dɛ k'ale ba jiginna k'o denkundi fɛn ko ne ko ko aa i n'i ba ka ɲamɔgɔden wolo fɔ nin na sa dɛ e fa m'o saga ɲini fo e kuma sugu bɛɛ b'u da bon i bɛ dɔw de mankan mɛn lansara waati la yan ka walayi bilayi kari ko kabini dugu jɛra k'ale ma lɔgɔma ɲɛ kelen bila a da e bamakɔ belebele nin kɔnɔ yan walahi wuli kinitɔ ɲini kama midi demi kana kɔn midi ɲɛ dɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ ka kini ma mɔ midi demi une heure ka se deux heures ma i tɛ don du saba kɔnɔ bamakɔ yan k'i ka kɔngɔ fɔ ni dɔ ma kini d'i ma bamakɔ ma deli ka gɛlɛya ka s'o ma hali ɲɔbilen kɔngɔ i tun mana don mɔgɔ kan u tun na ɲɔbilen to dɔ ta ka d'i ma soixante-treize o gɛlɛya ala kan'o ɲɔgɔn se mali ma yan o tuma dayima a k'a dɔn hinɛ bɛ yan makari bɛ yan wa sarakati bɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala na tɔɔrɔw bɛɛ ɲɔni ayiwa bamakɔka ala ye ko fila d'aw ma yan a kana b'o kɔnɔ ka don sabanan na dɛ bonɛ bɛ sabanan na ala ye ko fila kɔni d'aw ma yan k'a fɔ fantan ni giribu ni dɛsɛbagatɔ ma i ka bulonda la butigida la magasɛnda la tabalida la bɔlɔn kɔnɔ sotarama kɔnɔ Ɔ. ko hɔn Mm. mali degelen b'o la Tiɲɛ. ne ko mɔgɔ sɛbɛw Ɔ. e ye donko saba kɛ sotarama kɔnɔ yan ni waliden dɔ ma fɔ k'a bila i ko ne b'a sara Mm. Ee. mɔgɔ sɛbɛ tɛ donko saba kɛ sotarama kɔnɔ bamakɔ yan fo bamakɔ ka dɔ k'a sara Tiɲɛ. dɔw b'u woloden filaw yɛrɛ ta sara Ɔhɔn. wa a kɛra ɲɛna yɛrɛ dɔw bɛ sotarama kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ ta sara siga t'o la o bɛ dugu nin kɔnɔ yan ɔhɔn hinɛ dugu ye yan ye makari dugu ye yan ye a kafiri danbentanw de ko Tiɲɛ. ko f'u ka na yan balimaya lili tigɛ ka yan danbe lili tigɛ Tiɲɛ. ka hinɛ ɲɔgɔnya lili tigɛ Ɔhɔn. yalalaw ko ne ɲɛna ko ka to dun mɔgɔ ka so fu mɔgɔ ka so kɔnɔ fu ko barika Ɔhɔn. i t'a dɔn k'o bɛ mali kɔnɔ yan f'i ka bɔ ka mali latɛmɛ tiɲɛ i tɛ to fulama dun mɔgɔ si ka so bilen siga t'o la alihamudulila Ɔhɔn. a donkun y'aw tulo la a k'a cɛ siri Tiɲɛ. ka sɔrɔ e kelen man'i sen bɔ saraka bɔ la yɛrɛ balawu bɛ se ka jigin i ka so kɔnɔ n'o tɛ ala bɛ bamakɔ kisi o Ɔhɔn. a ye saraka bɔ Ɔhɔn. a kana jɔ saraka la Tiɲɛ. saraka kana bonya aw ma Ɔhɔn. walaw an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqi hali n'i bɛ juru jigin kɔlɔn na ka ji bɔ ka di minɔgɔtɔ ma ji filen kɛ i ka ji soli ka di minɔgɔtɔ ma Tiɲɛ. filafila ji feereta nin dɔ san i k'a di dɔ ji santɔ ma k'i ka fila bila i kun ko warimisɛn bɛ ne kun walayi a b'i komi i ye miliyɔn saraka a ye mili a ye saraka bɔ a ka duwawu kɛ ko n b'o fila d'i ma saraka bɔ ani duwawu ɔ sabanan a kana don o kɔnɔ dɛ o ye mun ye i jamankojugu gerebu jɔlen y'i da la k'o gɛn i m'a sɔn i fɛnɛ kan ne ko gerebu kɛ e tɛ so wɛrɛ yɔrɔ dɔn n ka so nin kɔ de yan i dama tɛmɛna dɛ wa amma sa'ila fala tanha Gerebu kɛ e ma don yan kunasini ne ma ɲɔnin d'e ma yan kunu mɔgɔ yɛrɛ ka malonin ye wa dɔrɔmɛ duuru filɛ nin ye nka nin ye yan bi ta kɔ o dɔw b'u kɔ don i ka du ma dɔrɔn ala bɛ balawu jigili daminɛ du kan ala barika la an an bɛ k'an to a fantan jamana nin na yan k'an ye fantan ye ko se t'an ye u ka dugukolo bɛ ka yɛrɛyɛrɛ yen dɛ u ka se m'o bali dɛ se ma dugukolo yɛrɛyɛrɛ bali ye A ma bali. se ma fɔlikan bali ye A ma bali. ne ko maliyɛn Ɔhɔn. a t'a to an ka bɛn wa an ka jɛ ka ala bato an ka to ala kɔ bɛnbɛnbɛn donna an ma don min na o Tiɲɛ. k'o don tɛmɛna nin y'an kɔrɔ Ɔhɔn. ko anbarigo Tiɲɛ. ko ka gɛrɛntɛ sigi mali ma k'u bɛɛ k'u kali ko mɔgɔ si ka hɛrɛ kana don mali kɔnɔ yan Tiɲɛ. k'an ka to jankata la siga t'o la wa n'an ko an bɛ bɔ n'an ta min ye k'o kana bɔ Ɔhɔn. bɔn i b'a dɔn min na ko n'u y'o fɔ k'an m'ala ta ye an m'ala ta mɛ Tiɲɛ. n'o bɛnbɛn bɛ sigi don min na Ɔhɔn. baji y'a ka woyo kɛ ka bɔ laginɛ ka na tɛmɛ an na yan o ma se ka fɔrɔncɛri kɛ baji la dɛ siga t'o la mɛ dɔ tun kan ka kogo sigi baji fana yan k'o ka tile fila makɔnɔ ko hɛrɛ kana don yan Ɛɛ, o tɛ se baji woyora ka tɛmɛ an na fo nizeriya siga t'o la o tuma sanji fana bɛ bɔ sanfɛ o tɛn'o tɛgɛ jɔ o kɔrɔ Ɔhɔn. ɔ nka anw jigi tigɛ ka di kojugu ko ni faransi y'i senbɔ anw ta la k'anw ta tiɲɛlen ye fo k'o don an ka diinɛ bɛɛ la ko faransi ko ko musomannin kelen kan'i kun datugu ka don kilasiw kɔnɔ anw fana ko ka n'an m'a to u ta la u b'u ka bankiw tigɛ an na n'a kɔni fɔra k'olu b'u senbɔ anw ta la dɔrɔn anw ta tiɲɛlen y'o ye an ka jate la an ka bajiba nin bi yan ofisi bɛ segu yan samiya sanji bɛ ala bolo ko siniwaw ko ko anw ye kabako mɔgɔba ye dɛ k'anw b'an sen jɔlen to dugumaji la yan ka sanfɛ jiko kasi ko ni ba o b'an bolo yan an bɛ sanjiko kasi la o tuma n ta y'o ye n tɛ ka don politiki wɛrɛ kɔnɔ n t'o ɲɛdɔn nka waati bɛɛ n'a kuma don ka wuladi an ka bɛn ka wuladi a y'a cɛsiri ka wuladi a ye saraka bɔ ka wuladi a ye kɛlɛkɔrɔbaw ban an jurumu kɔrɔba minnu b'an kan na n'o de kɛra jangataw sababu ye an ka asitagafurula camanba fɔ an ka jɛ ka ala deli ni ala bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɛ kuluba tile marabaga nin sen in ala k'a kɛ hɔrɔn ye ala k'a kɛ silamɛ ye ala kan'a kɛ an jigi tigɛbaga ye ala kan'a kɛ fantanw ka so cibaga ye ala ka lawasa k'an ta ye ala m'an bɛɛ kunnadiyara ala k'an bɛɛ laban ɲa dan bɛ kumaw la N ye min ŋaniya siri, ɔnhɔn, n bɛ n ta dan yan o la, salli ala Muhamadi